ka anyị jee n'obi o ka anyị jee n'obi ọgaranya ka anyị jee n'obi ọgaranya ka anyị marụ mbe naabọ nke bụ oke ka anyị jee n'obi ọgaranya choi obi Ezenwaka obi ọgaranya obi Ezenwaka ebe ihe ọma niile na-eme ebe anyị nwere ebu nwee mfụ onweghị ihe anyị enweghị be Ezenwaka ịchọ dimkpa ọ nọ ịchọ ndị agbọghọ ọ nọ ịchọ obere ụmụaka ọ nọ ịchọ obere ochie nnukwu mmadụ ọ nọ ya onweghị ihe anyị enweghị agwa m unu na obi Ezenwaka bụ obi ọgaranya obi dike anyị nwere ebu nwee mfụ ịghọtago ọ bụrụ na i nee anya kịta ị ya-afụ ewu one of my brother kpụ n'aka agwa m na m nọ ụlọ na ụmụnne m nọ around ihe ọma niile na-eme abụ ndị mmemme ndị oriri ha nwere ngabasị mara ife alụrụ ha eribegoro bifo m bata sef so m batakwa nke a na-egbufukwa nke a isi na ị fụ ka a nọ na na-akpọchi ndị mbata ka nkụ anụ ha na na ụmụnne m nọ around ndị ọbụla eju ndị agbata obi eju onwe ndị anyị aha anabata na-anabata o anyị na-anabata ndị ọbụla so far na i meghị ihe ọjọọ onye ya ha ya ha achụ mmadụ ị bịa na be anyị nwe ihe adịghọ a na-eri na-aṅụ mana gị asọkwana aka ana ị sọ aka ana nke gị kpoo ehe discriminate anyị na-anabata onye ọbụla mana gị emekwana mmekasị ọ bụrụ na i nee anya ebe ị fụgodi nke ha mere since anyị ji wee gwọọ isi ndị a bụ ndị ha gbugoro bifo m bata ife wepụwekwa nke a isi ịghọrago nke a bụkwa one of my brother ọ na-ekpe ọ na-agọ ọfọ maka ụtụtụ e jee gọgodo ọfọ n'obi wee kpọkuo ndị mbụ na ndị egede wee yọọ ha ihe anyị chọrọ na ihe ọbụla ha

Ada nwa onye ọgaranya nke a bụ nwanne nne na our last born ọkwa ọkarịsị ọmaka isi na anya na obi ebe a ndị mbata ka nkụ ụmụnne m nọ na ya ndị agbata obi awa niizi ma ndị bịara itu afa Ụmụdiana aka nkụ so anyị na-emekọsị ihe ọnụ ụmụ Ezenwaka na-emekọsị ihe ọnụ na ọ dịbara gboo hmm? anyị aha akpa oke anyị na-anabata onye ọbụla ee eh? a na-esi a na-eri a na-enwe aṅụrị okay neenụ m ebe anụ nke a bụ nke egbugoro egbu before ka m na-esewarịta Ogene dị agwa m na m nara ụlọ ije mee enjoy. Enjoy ahụ ka m nọ n'ime kịta na-eri na-aṅụ. Ee, nwe ihe anyị adịghọ nee nwunye my brother ọ sị m bịa mụ sewa ya m sị ngwa bịa sewarụkwa my wife na irikọsị ka mma mm, imekọrịta ụmụnne ka mma anyị aha akpaso ndị nwunye anyị oke anyị na-afụ ha n'anya onye ọ sọkwa gị bụrụ etu a kwa ka ha si wee like anyị nwa bụ ndị di ha so anyị na-eme ọfụma anyị na-eme nwanne ọfụma ụmụ Ezenwaka na-eme nwanne enweghị onye ị ya-asị na onye na onye na onye a pụrụ n'afọ ife onye iche na onye na onye a pụrụ n'afọ nwe onye na-eche ife nwanne m nwoke one of my my cousin ọ na-egosi unu anụ anyị gburu hmm? ntarikọ na ngwọrịkọ ọ ihe anyị nọ n'obi Ezenwaka eme ọ bụghọ taa ka ọ dịbara ọ dịbara gboo a na-enwe aṅụrị ụmụazị a na-agbagharị riri ka o si sọ gụ ṅụrụ ka o si sọ gụ nwebe aṅụrị anyị bụ ndị aṅụrị hmm? ị chọrọ inwe aṅụrị bịa be Ezenwaka bịa nwere aṅụrị o nwe ihe adịghọ ebe ahụ ị ghọrago ị chọkwa awere maka na nna anyị gwọrọ awere and awere aha ka dị kpụrụ ehi maọbụ eburu maọbụ eghu ma ọkụkọ bịa bịa n'obi ka egbufuru gị ya na ọkụkọ nwanne i buru ike ọ bụghị ile ọ bụghị ile awere dịbara gboo and ọ ka dịkwa kịta ị chọrọ gị nwa bụ onye mba bịagodi kpụrụ anything bịa n'obi ka egbufuru gị ya i buru ike ike dị egwu ị ghọrago ọ dịbara gboo ọ bịa ya dị na-aga so anyị bụ ndị aṅụrị ndị oriri hmm, neenụ nke ọnụ na wine ogene dị libe oriri na ị ma oriri eri okay Neenụ nke a bụ nke agwọgoriri agwọ isi eghu agwọrọ agwọ anyị rikwa ya erichirikwa anyị na-enwesa aṅụrị ụmụ Ezenwaka bụ ndị aṅụrị ndị olili ndị mmemme mmemme ga na-eme ọgbanje na-agba steady n'obi Ezenwaka o nwere ife ọbụla ị chọrọ ọ dị ya anyị nwere ebu nwee mfụ